Nke a bụ Ibe anyị ekene m unu.
TV. Igbo ekene m unu. daalụkwanụ Igbo mma mma nụ. ee biko
n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa ihe anyị chọrọ ikwu wụ nke isiokwu ya wụ gịnị wụ polyandry polyandry wụ asụsụ bekee Ee, biko aghọtara m na ụfọdụ mmadụ ọkachasị ụmụ nwoke ha agaghị ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị taa agaghị awụghị ihe dị ka isiokwu ga-akpa ha obiọma nke ukwuu Ee, ụfọdụ ụmụ nwoke ga-ahụ ya dị ka ịmago dịka ihe mwakpo ma ọ wụ attack ha ga-ahụ ya dịka ọ wụ attack on their ịmago on their patriarchal territory ọ ga ha ga-ahụ ya dịka attack na ihe mere ha nwoke ụfọdụ nwere ike sef na suspect onye onye a na-eme vidiyo a sị na dịkwa sure na ọ kasa wụrụ nwoke a na-ekwu okwu ya ụfọdụ ga na-ahụ ihe a ụfọdụ ụmụ nwoke ga na-ahụ ya dịka ịmago attack on their intelligence nwere so many nwere ihe imerime mmadụ ụfọdụ ụmụ nwoke ga-esi o nwe otu ha ga-esi na-ahụ vidiyo nke ụbọchị taa ee but mana anyị apụtaghị ka anyị kwuo vidiyo a maka ile mmadụ anya n'ihu kama anyị bịara ka anyị kwuo nke wụ eziokwu dịka otu ihe siri dị and dịka otu anyị siri hụ ya dịka otu anyị si mgbe anyị mechara wee mee onyonyo anyị mere ihe anyị nwetara na onyonyo anyị wụ research anyị mere ihe a wụ nchọpụta ya ịhụgo ya so ihe anyị na-ekwu taa wụ polyandry a ihe ahụ o teela ihe a wụ omenala mgbe ochie o tego ihe tradition and culture o nwere ndị ọ wụ ihe taa ọ wụ ihe taa ịhụgo ya mana m ma na ụfọdụ ka na-asị elecha nna a anya o nwe ihe ga-ekwu na-awụghị polyandry ọ dịkwa ka ma tụfọ adịka ibidogo narawa ha ụmụ ihe mkpụrụ mmiri a ee eh? mana unu cooluo down wee na nwayọọ wee na nwayọọ wee na nwayọọ nwe onye mere ibe ya ofu ihe m na-ayọ unu ka unu kawa ahụ lee ihe onyonyo a bido na mbido ya ruo n'ọgwụgwụ ka unu wee ghọta ebe m si wee na-abịa ee biko na ịga n'ihu Ogu Emmanuel wụ aha m ebe anyị nọkwa na Ịmatụ4 TV biko ọwụ na ịwụ onye ọhụrụ ebe a anyị na-anabata gị ebe o buru ibu ana m ekelekwa ndị ochie ndị na-elebu anyị ee biko unu echefukwala ịsubscribe na my YouTube channel Ịmatụ4 TV unu gaa na Facebook unu eh, unu ga-ahụkwa Ịmatụ4 TV biko kliki ya na ebe ahụ edere like unu like ya anyị like ya na anyị biko nụ. Eh, na o nwe ihe anyị mere like ya na anyị o nwere ebe esere mgbịrịgba ebe ahụ a na-akpọ notification bell unu eklikie na notification bell pịa na ya aka ihe eji apịrị ya aka ọ ga-eme mgbe ọbụla m nwee vidiyo ọhụrụ ka i so na ndị izi ga-ebu ụzọ ele vidiyo ahụ ee biko iji wee bido ee anyị na-ekwu okwu polyandry enwere ike ụfọdụ mmadụ aghọtaghị ihe okwu ahụ pụtara ọ okwu bekee ka ọ wụ polyandry ee tutu anyị ebido na polyandry o nwere ihe mbuzọ nke anyị mara ọfụma o nwere nke mbuzọ nke anyị mara ọfụma na-akpọ polygamy gịnị na-aza polygamy polygamy wụ ụdị ka alụmdi na nwunye dị na ofu nwoke lụrụ ụmụ nwaanyị buru ibu ma ọ wụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ ya wụ nke a na-akpọ polygamy ebe ofu nwoke lụrụ karịa ofu nwaanyị o nwere ike nara ha ụmụ ihe Solomon ndị a ma ọ bụ gịnị mana ọ karị ha n'ofu ihe wụ ihe onye ahụ mere ihe a na-akpọ polygamy makwa na ihe a na-akpọ alụmdi na nwunye ọ nọ n'ime ya mana ihe gbasara polyandry anyị na-ekwu okwu ya ọ wụ ihe wụ opposite polygamy ọwụ na a tụgharịa polygamy isi ọ ihe wụ opposite ya maka na eh, polyandry a wụ eh, alụmdi na nwunye dị na eh, alụmdi na nwunye ebe ị ga-enweta ofu nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị na-alụ ọtụtụ ụmụ nwoke o ji ọtụtụ ụmụ nwoke wee mere di amago ọ dị official o nwekwa ka ụwa dị o nwe ebe ụwa na-aga mana unu cool down o nwere ike ịdị unu ka ọ wụ egwuregwu ma ọ wụkwa na ihe njakịrị mba ọ wụ eziokwu ihe m na-agwa unu wụ eziokwu ọ ihe na-eme eme ọ wụrụ ndị Abịrịba ha sị gị na ọ na-agba agba ọ ihe na-agba agba ọ gbakwa ahụ agba ndị abịrịba ndị abịrịba ekene m unu ma unu dị na mma polyandry culture anyị na-ekwu okwu ya o tego o tele ndị mmadụ nọ n'ime ya o tele people na practice ya ọwụghị ihe taa iji maatụ e nwere obodo ndị dị ka e nwere obodo a na-akpọ Mongolia e nwere obodo a na-akpọ Tibet Kenya Australia Gabon even na Gabon Gabon a dị n'Afrịka ebe a ha emego ya ọ dị legal ọ dị ka gọọmenti kwadoro eh, ha akwago ya aja n'ukwu so ọwụ ihe dị ọfishal ọkwa ihe a na-ezo ezo na Gabon ị gaa ihe dị ka na India ebe a na-akpọ Nepal a na-eme ya ị gaa na Uganda ị gaa na South Africa ị bịakwa na Naịjirịa mụ na gị n'abụọ nọ n'ime ya o nwere ndị na-eme ya ma ọ na-eturu anya ala ọ na anya gị ruo ala ebe ahụ a na-agwa gị okwu ya ị ga-ahụ ụmụ nwoke ịtọ ịnọ ise wụ di ofu nwanyị ebiri n'ofu ụlọ biri n'ofu ebe ị nwere ike ịsị gịnị ka onye a na-akọ ihe a enweghị m ike ịma ihe ha bu n'obi maka ihe m mata wụ otu anyị si anụ mgbe gboo na otu anyị si anụkwu ugbu a ee mana nke a sokwa gwụ m ike ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu na nke na-eme eme ama m ihe ha bu n'obi mana ụfọdụ ha sị na ihe mere na ha ji banye ịmago into polyandry relationship a wụ ịmago iji protect eh, family properties ịghọtago ihe akụ akụ na ihe enwe enwe nke ezinụlọ mana aghọtacha m ya ị hụghị ọwụ na i lee anya nwaanyị a na ọtụtụrụ ndị di ya otu ha si ebi ha na-atụgwa ihe niile atụgwa ha ada akpa oke ha na-share everything in common ha na-eji obi ọma ịghọtago na-aghọta onwe ha na-ahụkọrịta onwe ha n'anya nke nwaanyị kwanụ wụ nke ọtụtụ ụmụ nwoke a na-alụ kwa ụbọchị ọbụla a na-agba mbọ adị sure na e mere ya ka obi na-adị ya mma ịghọtala everyday a na-enye ya attention a ga-enwerịrị ofu nwoke ewepụtara ihe dịka ọwụ na taa wụ ụbọchị afọ ọwụrụ ọrụ ya ime ka udo dị na ndụ nke nwaanyị tutu chi ejie a na-ewere ụbọchị dị iche iche a na-ekere ya eke onye ọla nwe ụbọchị ọ ga-anọ n'ọrụ a na-eme ma ihe a na-eme adịghị easy iji maa atụ ụbọchị ọ wụ ụbọchị Mr. John ụbọchị ọ wụ turn Mr. John ị mago turn Mr. John na ọ menụ include ịgba night ịghọtala ehe o mere include iji madam gbaa night so ihe otu ha si eme wụ a maanụ ihe atụ ụbọchị taa wụ ụbọchị John ihe John ga-eme wụ tutu ọ baa ha aga na bed ọ ga-ewere ee akpụkpọ ụkwụ ya ofu akpụkpọ ụkwụ ya o were ya gaa dewe n'ọnụ ụzọ e si aba na bedroom ọ ga-ewere dewe ya n'ọnụ ụzọ ebe ahụ e si aba na bedroom so akpụkpọ ahụ o were dewe n'ọnụ ụzọ unu ọ ma ihe o yiri ka ya ọ bụrụ na unu lee anya ndị a na-arụ ọrụ ụzọ ihe dịka ndị construction company a na-arụ iro ụmụ ihe main road ebe anyị si agafe ọ na-eme ha na-arụ ọrụ o nwere signboard m na-ada ahụ ha ha na-eti di ya ihe ha na-ede wụ men are at work please do not disturb so eche m na ọ wụ ihe shoe ahụ na-arụ shoe ha debe n'ọnụ ụzọ so ka ụmụ nwoke ndị nke ọzọ so alụ nwaanyị ahụ maa na ihe a awụghị ụbọchị anyị ihe a wụ ụbọchị nke John oge nke James ịghọta so shoe ha na-ewere edewe n'ọnụ door n'ọnụ e, e, e, ụzọ e si abata na bedroom ọ ihe ọ mean a sịkwa na ọ wụ na oge ruo mgbe ọ wụ na o nwe ka o si dapụta ha sị ka a mara nwa nke a a mụrụ n'ime ezinụlọ a kedu onye nke tụrụ ime kee nwoke nke tụrụ ime a na-eme ihe a na-akpọ DNA test so e mee DNA test a mara onye nke magolo odu ụdị ngwa ahịa ma ọkwa na onye nke nwe onye nke tụrụ ime nwa nke ahụ okay so oge ụfọdụ kwa na ọ bụ na ihe dị ka ndị nọ na relationship a ndị na-practice polyandry a o nwere ike ha pụta n'iro ha lee gị anya ọ dị ka ha enweghị ike ịtụkwasịnwu gị obi i nwere ike ịjụ ha ha agọọ ha sị gị mba na ọ bụghị eziokwu maka ha ha amaghị onye ị wụ ha enweghị ike ịtụkwasịnwu gị obi maka ụdị ihe ha na-emegasị ọ wụrụ ụfọdụ country a government enyebeghị ha official backup so mana ị bịa ihe dịka na South Africa ndị ndị a na-agba mbọ maka ndị mmadụ inwere onwe ha a na-akpọ gender rights activists ha agwago gọọmenti South Africa ka e legalize ya ị mago ka enye ha akwụkwọ ka emee ka ka paliamenti kwudoro ha ka emee ka ọ dị n'iwu na South Africa emeghị already mana omume emere ya awụghị na ndị nọ na paliamenti na imerime n'ime ha kwadoro ụfọdụ jụkwara ajụ ụfọdụ jụrụ ajụ sị mba na ha enweghị ike ime ime ihe a a ga-emegide ọwụwa ugbu a so ndị a chọrọ ka eme ya ka ọ dị official ka ọ dị accepted ma ndị ụfọdụ ndị South Africa parliamentarians sị mba na adasị ha like that na ha ga-eme otu ahụ ịghọtago ihe dịka na Gabon enyego ha akwụkwọ agwago ha unu ga ga kụwa ọtọgo oge adịzi because ama mgbe oluwa nwere ike iji wee bịa so na Gabon ọ dị legal abịa na naijiria o nwe ndị ama ndị na-apractice na naijiria o nwe ndị a na-akpọ ndị irigwe that is irigwe people of northern nigeria ha na-apractice ya ka unu gharakwa iche na ihe a na o rutebe anyị nso o rutekwa n'ọnụ door anyị ịma ihe ọchị ya na rate ụmụ nwaanyị ji eme ụmụ ihe equality na ụmụ otu ụmụ nwoke na naijiria adịkwana surprise mgbe na-adịghị anya ndị awa gender activist na na ndị na-agba mbọ nnwere onwe maka ndị mmadụ ha ga-abịakwa chaba ndị Nigerian Parliament ọkụ ka emekwa ihe adopt ehuge so ọ bụ na ile ihe anya seriously ile ya anya dịka otu o si dị ugbu a ihe a wụ ihe na ha agbadata ọ na ha abịa ụfọdụ nwere ike iche ma ihe a wụ egwuregwu ma njakịrị ụkwụ ya oke n'anya na na nwaanyị nedị anya nwaanyị a na ha enjoy eh, di naabọ ya o nwere and di naabọ a wụ ụmụnne naabọ ụmụnne naabọ a na-azụ kọmpina ị ghọtala ee nwaanyị a mmadụ naabọ ị hụrụ ebe a wụ di ya nekwa onye nke a onye nke a onye Tibet nwaanyị a onye Tibet di ya dị one ụmụ nwoke anọ ụmụ nwoke anọ na ụmụ ha bụ ndị wụsara ebe ahụ so abịa na ministri nke nwaanyị o nwere di ịnọ ọ dịghị easy ama na ụnụ na-ahụ ya na onye nke a onye nke a di ya dị asaa ka ọ ya wụ 7 Di ya dị asaa. Di ya dị asaa. Agụgide agụgide agụgide agụgide agụta asaa. Ofu nwaanyị. Maọbụ a na-afụ ọkụ, ọ na-achọ ọkụ, ịghọtago. Ọ na-aga. Ee, ama m na ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike inwe isi mba na mmadụ atraịkwana ibe na isi atraịkwana ihe enweghị ike ime na ndụ ha ha ya enwe ike enwe ike ịdị ndụ nke eme n'ihu ha mana nke bụ eziokwu wụ na o bidogo mewe o mewego na ụfọdụ ebe gasị ịghọtara o mewego na ụfọdụ ebe so ikuku ya ịhụ ọ na-eku na ọ na-esheki tables ọ na-eme ụfọdụ ụmụ nwoke ha adị ekute ume ọfụma ọwụ na ha nụ ihe dịka ụdị news dị otu a so mana ofu eh, ajụjụ m sị ka m jụọ m ma na ọ gaghị adịcha anyị mma n'ala Igbo bụ gịnị achọrọ m ịjụ biko nụ, ndị Igbo ha ha practice wego polyandry a ọ ihe a m sị ka m jụọ ama m na o nwe onye ọzọ na-ege ihe anyị na-ekwu o nwe onye Hausa ma onye Yoruba ma ndị ọzọ nwere ike ịdị na-anụ ihe anyị na-ekwu ọsọ ahịa anyị biko ibe anyị obidogo practice we ya ha emewego ya ọha ma 24 TV sị ka a jụọ biko na unu ewekwana iwe ụmụnna ha. anyị ebidogo mewe ya ọ dị possible mana ọ dị ka eziokwu ọ dịkwa ka anyị ebidogo mewe ya o. mana ọ nwere isi m kwuo ọ nwere otu anyị si wee tụgharịa nke anyị ime otu anyị si eme ya nke mụwa kpọrọ ya ihe m kpọrọ ya bụ secret polyandry that is nke nzuzo ọ nke nzuzo ọ ihe m kpọrọ ya eziokwu ndị Igbo emewego ya mana ọ ihe anyị na-eyuzu secret version of it so kedu ihe m mean by secret version of it ị ma na o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ji nwaanyị that is ụfọdụ ụmụ nwoke nụgo nwaanyị ha ma nwoke nwoke ọzọ ha na nwunye ha na-edinye ọ bụghị nke asịrị ka m na-ekwu ha ma na onye a ma onye nị na onye na onye a eh, Chief Udo example na-eji nwunye ha oge ụfọdụ agba night mana ụfọdụ ụmụ nwoke a enweghị ihe ha ma ha nwere ike ime dịka otu o siri dịrị e nwere ụfọdụ ndị maga ụfọdụ MD ụfọdụ managing director ma ọ boss na ebe madam na-arụ ọrụ ụfọdụ landlord gị ụfọdụ powerful people ịmago nọ na powerful positions of authority enwekwa ndị na-awarm engine madam ịmago based on logistics i were uche okenye na-aghọta ihe m na-ekwu na ebe m na-aga ọ bụ ihe niile ka m ma-akọwa gị maka na egbuwa gị egbuwa gị isi egbuwa kwesịrị na-ekwu okwu ị na-ege ntị maka most of ihe a m na-ekwu dị na code ama m na ụmụaka so awatch video a ịhụ gị so nwoke otu isi nọkata gụọ isi si ka i chekigodo ụmụ anyị mụrụ like o nwere ka i si hụ ka nwunye gị si aga ije dị aṅaa chekigodo ihu ha cheki their faces oge ụfọdụ cheki ya oge ụfọdụ ha na-eyi ha na-eyi onye isi ebe madam na-arụ ọrụ ụfọdụ ụmụaka na-eyi onye isi ebe madam na-arụ ọrụ ụfọdụ ụmụaka na-eyi landlord unu ndị a sị na m abịakwa ịgba direct again na m na-akụ below the belt

unu ọma ihe ọ na-eji abịa ọma ọ na ọbịa uncle na-eme ọ bịawa oge ụfọdụ o gote madam yogurt o gote madam yogurt o gote ụmụ ihe biscuit ndị a chinchin ndị a na maka ha ga-eji eke ụmụaka ị ghọta e ji bribe ụmụaka onye ọ na-aga na ministry ya oge uncle na-ejikarị abịa mgbe ọ na ọga mere travel nwee ike ịhụ ya mgbe ọga nọ ya ọ dị possible and otu uncle si ama na ọga emego travel ọ na-adị m egwu ọ na-adị mata ufe egwu ụfọdụ ụmụ nwoke ma na o nwere ụmụ nwoke ndị ọzọ so amanage ministry nwunye ha ụfọdụ ụmụ nwoke ma na e nwe ụmụ nwoke ndị ọzọ so amanage ministry madam ụfọdụ ụmụ nwoke a na-ekwukwa n'okwu ya ọ wụkwa ndị na-eme ihe a madam na-eme ụfọdụ ụmụ nwoke aka ha adịghị ọcha otu okoye na-esi abịa akọ n'ubi madam otu okoye si eme ọgụrụgụrụgụrụ ọ fụ na ọga mere travel ọ bịa bịa kọọ n'ubi madam ọ kwa otu a ka ọga na-esi ejekwa na-akọ n'ubi nwunye onye ọzọ ama m na unu ghọta ihe m na-ekwu otu a okoye na-esi abịa akọ n'ubi madam otu a kwa ka ọga madam na-esi je na-akọ n'ubi nwunye nwoke ibe ya o socha na polyandry o so n'ihe m ji kpọọ ya sị gị na nke anyị na-apractice ihe a na-akpọ secret polyandry oge so ndị be anyị wọchịkwa anyị jikwa idea na practice anyị na-enwekwa ụfọdụ ụmụ nwoke e nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-akpachapụkwa anya encourage nwoke ibe ha ihe dị ka nwoke na-enweghị ike maybe o nwee ike nwoke na-adịghị ejisi ike amị mkpụrụ like that ma nke na-ada amị amị o nwere ike chọọ nwoke ibe ya ka ọ bịa ịghọtala ee ka ọ bịa kụnyere ya mkpụrụ osisi ya na ministry ya maka na ya nwa onwe ya enweghị ike ịkụnye ụdị mkpụrụ osisi oge ụfọdụ a na-eme ụfọdụ arrangement ahụ so o sochakwa n'ihe a na-eme o sochakwa na secret polyandry a na-ekwu okwu ya ịghọtago so oge ụfọdụ nwekwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị mago ndị a na-adị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a na-adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla nwunye gị nwa ahụ nwa soro ha pụrụ ije nwunye gị efugo nwunye gị ọ gbanahago gị that is she don waka ị ma na ewu na-ata ji ewu na-ada ata ji soro ewu na-ata ji pụọ ije o bido tawa ji so ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a na-ekwu okwu ya o nwedị ihe ọ gbasara ha ha chịsara ụmụ nwoke up and down mago ndị ga-abịa na-amanage ministry ịghọtara ma ọga nọ ya ma ọga anọghị ya sef a na-akụ ụfọdụ na-akpachapụ anya were left gbaba ya throw-in onye efe n'ụzọ ọ ya wụ ị fụ dimkpa dimkpa nọrọ dịka a kavụ ya akavụ dimkpa enweghị okwu aka ya maka gịnị ọ dị egbutenwu ihe ọ na-eri so ya wụkwa secret polyandry in a way ma unu asị m kwuo a na-eme ya n'ala Igbo mana ọ dịghị official a na-eme ya with crayfish waka ndị be anyị na-eme ya mana ọ dịghị official dịka otu ụfọdụ ndị ọzọ si eme ya ee biko ihe ahụ iji ihe ahụ warning ihe ịdọ aka na ntị to everybody biko nwekwa onye ma 247 TV diri ka o jee si ka ọ gaa mee DNA test nwekwa onye m sị nwekwa onye nyere advice ya jee mee DNA test because ihe m ji ekwu ihe ahụ ọ wụ ka ị gecha video a ruo echi binie jeje ime DNA test ka ị maa nke na-eme eme because ihe m ji ekwu ihe ahụ ị nwaa ya anwa sị ka i jeje checkie ma ụmụaka ma ọ dịkwa adịkwa sure na ọ gị nwa mụ all ihe na-eme na Ukraine nwere ike ime na be ihe na-eme na Ukraine nwere ike ime na be gị biko aka m adịghịkwa n'ọbara nwa atụrụ a ọ bụrụ na esi ka ị gaa gaa nyụọ ịma ma ụmụaka niile a mere education ọ gịwa tụrụ ime ya aka m adịghịkwa n'ọbara nwa atụrụ a ee biko ka ọ jụgodo oyi ka ọ dịkwa ọ dịkwa otu a oge ọzọ na-abịanụ ee biko unu echefukwala ịsubscribe na Emma24 TV channel na YouTube unu gakwa na Facebook anọ m na Facebook Emma24 TV click ya na ebe ede like like ya na biko unu ewene iwe ọkụ too much eh? like ya na ee wetuonụ obi biko wee nụ nwayọọ onwe onye mere ibie like ya na na Facebook unu ruo ebe a ese mgbịrịgba notification bell pịanụ ya aka ihe eji apịa aka wụ mgbe ọbụla anyị nwere video ọhụrụ ka unu so na ndị izi ga-ebu ụzọ watch the video biko commentie na this video m mere ọwụ na m emete ya ma ọkwa na m metere ya ma onwe ihe m nwere ike itinye etinye ma onwe ihe dị ka title ọzọ unu ga-achọ ka anyị mee detuoro unu ya na comment section na video a biko unu echefukwala ishare video a maka ọ na ị watchịcha ya eshiahụ ya iweghara ya tụsasịara ndị ọzọ ihe ahụ ịma makwa na ihe ahụ ịghọtara ebe a ka ndị ọzọ sokwa gị ghọta ịma na ọ dịghị mma ibe anyị ekenekwa m unu bye bye